Tá go maith mar sin, a chairde. Tá fáilte romhaibh isteach go dtí seimineár an lae inniu. Tá fearadh fáilte as an tSualainn, tá sé in Uppsala inniu, deir sé liom, agus sin an Dr Eugene Costello, so tá. míle fáilte romhat, Eugene, inniu. Agus is staraí agus seandálaí é an Dr Eugene Costello agus tá suim ar leith aige i saol tuaithe agus feirmeoireachta Thuaisceart na hEorpa ó na Meánaoiseanna go dtí an naoú haois déag. Chríochnaigh Eugene a dhochtúireacht in Ollscoil na hÉireann Gaillimh i 2016, a bhuíochas le scoláireachtaí IRC agus Hardiman. Ina dhiaidh san fuair sé comhaltachtaí iardhochtúireachta in Ollscoil Notre Dame, in Ollscoil Stockholm agus le déanaí ón NUI i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. áit a raibh sé ag múineadh sa stair agus sa tseandálaíocht araon. Tá sé thar n-ais sa tSualainn anois toisc go bhfuair sé deontas mór taighde ón Swedish Research Council maille le comhalta Marie Sklodowska-Curie, agus tuigeann sibh gan dabht cé chomh measúil is atá na comhaltaí sin. Tháinig leabhar amach, 'sé sin Transhumance and the Making of Ireland's Uplands, tháinig sé sin amach i 2020, agus ó shin i leith tá duaiseanna ACIS i Meiriceá agus NUI bronnta ar Eugene chomh maith, agus b'fhéidir go bhfaca cuid agaibh chomh maith cuid de na píosaí suimiúla a scríobh Eugene.

Sin é. Tá sé sin le feiscint ann, an bhfuil? Tá. Good. Well, go maith agat arís, a Phádraig. Táim chun caint anois ar an mbuailteachas agus an ról a bhí ag an mbuailteachas i stair shóisialta na hÉireann. Táim díreach tar éis críochnú suas i gCorcaigh agus, mar a dúirt Pádraig, táim sa tSualainn anois. So, nuair a fhéachaimid go ginearálta ar stair na hÉireann agus nuair a smaoinímid ar na topaicí atá le feiscint ann, is an-mhinic a bhíonn béim ar ocáidí móra agus ar dhaoine tábhachtacha idir Naomh Pádraig agus Cromail agus Mícheál Ó Coileáin. agus gan dabht bíonn obair á dhéanamh ar an stair shóisialta agus ar an stair eacnamaíochta chomh maith, ach is an-mhinic a bhíonn béim ar an stair sin a tharlaíonn tar éis an naoú haois déag. So an-chuid den am ní bhíonn radharc againn ar an gcosmhuintir. nó ar an ngnáthshaol. Anois, gan dabht, in obair an Choimisiúin Béaloideasa Éireann sna tríochaidí agus sna daichidí, bailíodh an-chuid eolais mar gheall ar an ngnáthshaol a bhí ag daoine, an cosmhuintir, fén dtuath in Éirinn. ach tá cúpla deacracht ag baint leis an obair sin. Ní hé nach raibh na h-oibrithe sin macánta agus nach rabhadar go maith ó thaobh rudaí acadúla de, ach gur fhás saghas deacrachtaí agus fadhbanna as an obair sin just go hindíreach tar éis an t-eolas go léir a bhailiú. Mar shampla, d'fhéadfá a rá gur saghas regions of lasting difficulty atá ins na tírdhreachanna atá san iarthar na hÉireann. Seo saghas smaoineamh ón. seanantraipeolaíocht atá le feiscint go láidir, abraimíst, sna fichidí agus sna tríochaidí agus go bunúsach gur cheap daoine, tíreolaithe agus antraipeolaithe, go raibh, is dócha, daoine níos coimeádaí in áiteanna ar leith, mar shampla iarthar na hÉireann nó tírdhreachanna nó timpeallachta atá beagáinín níos deacra ó thaobh tír-raon de. agus go raibh go raibh daoine níos coimeádaí go nádúrtha ann, agus dá bharr san dá bharr san go raibh in iarthar na hÉireann go raibh Éire ársa le fáil ann. Ní gá, dar leo súd, dar le Estyn Evans agus mar sin de, Ní raibh aon ghá féachaint go géar ar thaifid stairiúla agus ar an seandálaíocht mar bhí Éire ársa ann go fóill in iarthar na hÉireann agus níor ghá ach dul siar go Tír Chonaill nó go Conamara chun Éire na meánaoiseanna a fheiscint. Agus sí an fhadhb atá leis seo ná is dócha go mbíonn pobail tuaithe préachta in am agus is dócha nach bhfuil go leor agency á aithint agus á thabhairt dóibh ins na staidéir seo. So, an cheist atá á cur agamsa ná An áiteanna ar an imeall, sléibhte agus cnoic, agus an iarthar go ginearálta. Bhuel, ar an gcéad dul síos, d'fhéadfá a rá gurb áiteanna ar an imeall iad, mar tá an-chuid neamhchinnteacht ag baint leo. Mar shampla, mar a dúrt, is tír an-deacair iad na cnoic agus na sléibhte, mar shampla, dá mbeadh ceo ann, Tá siad dainséarach. Tá sé deacair do bhaile a fháil arís agus cosáin a fháil thar n-ais go dtí an míntír. Agus dá mbeadh gortú agat, bheifeá i dtrioblóid. Roimh aimsir an social welfare, bheadh sé ana-dheacair duit airgead a bhailiú do do chlann dá mbeadh, n'fheadar, cos briste agat. So bhí dainséirí ann agus bhí fhios ag daoine na dainséirí seo. Anuas ar sin, sa traidisiún béil, agus beidh fhios ag daoine i Roinn na Gaelainne ansan agus i bhFiontar an méid seo, go bhfuil cnoic agus sléibhte ní hamháin in Éirinn ach in áiteanna eile i dTuaisceart na hEorpa go bhféachann siad saghas limistéarach sa traidisiún béil. Anois, gan dabht, bhí bhí rudaí aisteacha le fáil i ngach cearn den tírdhreach, mar shampla, d'fhéadfá bualadh le le cailleach nó le leis an diabhal nó le mac tíre in aon áit fén dtuath san Eoraip ach, Tá sé le feiscint sna traidisiúin béil go bhfuil rudaí aisteacha níos dóichí in áiteanna ar an imeall. Mar shampla, i lámhscríbhinní an bhéaloidis in Éirinn, cífimid 'mac tíre', 'mic tíre', in an-chuid scéalta, cé nach rabhadar le fáil sa tír in aon chor fén naoú haois déag nó agus gan dabht fén bhfichiú haois. Tá siad ann mar shiombail agus gan dabht tá cailleacha, tá siadsan le fáil an-mhinic i dtraidisiún mar gheall ar chnoic ó Chonamara agus ó Mhaigh Eo agus, Chomh maith leis sin, bhí seans ann go ngoidfeadh do chuid bainne ag an diabhal nó ag an gcailleach nuair a chasadar i bhfoirm giorria nó ainmhí de shaghas éigint. Agus níos measa fós ná an each uisce, seo créatúr atá le fáil nó a bhí le fáil in iarthar na hAlban agus gan dabht san Íoslainn chomh maith, agus seo an a bhí a bhí an-dainséarach ar shlí dá mbeifeá i d'aonar thar oíche thuas ar chnoc nó ar an tsliabh. So i mo chuid taighde féin táim ag iarraidh athbhreithniú a dhéanamh ar an imeall so. Agus tosnaíonn sé seo le anailís stairiúla, um, mar shampla eh, taifid cosúil leis an Down Survey agus um, rentals atá le fáil uh, ó eastáiteanna um, san iarthar, mar shampla uh, thuas anso i nGleann Cholm Cille, you know, foinsí cosúil le Griffith's Valuation agus taifid a bhaineann leis an dtalún agus conas a bhí tionóntaithe ag maireachtáil san áiteanna so. Anuas ar sin tá gan dabht an béaloideas agus tá seandálaíocht chomh maith atá le fáil trí obair pháirce, mar shampla iarsmaí de sna botháin a bhíodh aoirí agus tréadaí ag fanacht iontu i rith an tsamhraidh ag stiúradh agus ag faire amach do sna beithígh thuas ins na cnoic so. Tríd na foinsí seo go léir is féidir saghas athbhreithniú a dhéanamh mar is féidir a fheiscint go raibh sléibhte agus cnoic lárnach, ins na sochaí seo, go rabhadar tábhachtach agus gur acmhainn thábhachtach a bhí ann ins an bhféarach samhraidh. Agus go háirithe trín bhuailteachas. Anso i nGleann Cholm Cille is féidir leat dhá bhaile fearainn a fheiscint, an Clochán atá sa ghleann agus Mín na Saileach atá beagáinín níos faide ó thuaidh. So, an Clochán, sin an baile agus Mín na Saileach, sin an féarach samhraidh. So, mín, is dócha go gciallaíonn sé sin uaireanta féarach agus Mín na Saileach, so, mountain pasture of the willows i mBéarla. Agus bhí baint Idir an dá, idir na bailte seo, is féidir é sin a fheiscint ins na foinsí stairiúla. So bhí baint ann idir na bailte seo de bharr an bhuailteachais. So cad is buailteachas ann? Cad is cúis leis? Bhuel is dócha atá i gceist ná daoine ag bogadh go séasúrtha idir a mbailte san ísiltír agus na cnoic agus an féarach samhraidh a bhí ann. So bhí sé de nós acu, is dócha, bothán a choimeád ins na cnoic agus beithígh a thabhairt ann go séasúrtha, go háirithe don samhradh, chun an féarach san a bhaint amach agus ag an am céanna chun talamh a spáráil age baile, mar shampla chun eorna agus coirce a dhéanamh agus chun sioc chun níos mó féir a bhaint i mí na Lúnasa, rud a bhí tábhachtach, rud a bhí tábhachtach dos na beithígh tríd an ngeimhreadh agus chun iad a bhreachtaint. Tá an nós seo le fáil in an-chuid áiteanna trasna na hEorpa. Tá sé fós á chleachtadh sa Fhrainc agus sa Rómáin agus sna Piréiní, mar sin de, agus bhí sé le fáil in Éirinn chomh maith go dtí an naoú haois déag agus in áiteanna ar leith, mar shampla Acaill agus Conamara Theas, fiú go dtí na fichidí agus na tríochaidí sa 20ú haois. So, chun teacht thar n-ais go dtí an stair shóisialta, ní hamháin gur nós saghas suimiúil eacnamaíochta is ea an buailteachas ach nós sóisialta a bhí ann chomh maith agus bhí tábhacht ag baint leis dá bharr. So, an chéad cheist ná, cé a bhog leis na beithígh seo? Bhuel, an chéad radharc a fhaighimid ná i mbeatha Chaoimhín, téacs a chuireann síos ar conas a fuaireadar, conas a fuair, is dócha, Naomh Caoimhín i gCill Mhantáin, go háirithe Gleann Dá Locha. Agus gan dabht is téacs saghas reiligiúnach is ea é, saghas hagiography. So, an méid a tharla ann sa téacs, is dócha nár tharla sé go réalaíoch, ach tá leideanna ann a bhaineann leis an saol, leis an ngnáthshaol agus le rudaí a bhí ag súil le daoine, rudaí a bhí, is dócha, gnáthrudaí ó thaobh feirmeoireachta de. So, mar shampla, an fear actually a fhaigheann Caoimhín i nGleann Dá Locha, Feirmeoir bó-chéadach is ea é ó Ríocht na Mí, so feirmeoir láidir agus bhí sé tar éis teacht ó Ríocht na Mí nó b'fhéidir ó ón Laighin, ní fios go díreach ach pé scéal é bhí sé ar cuairt bhuailteachais i gCill Mhantáin ins na sléibhte agus seo an chéad tagairt go bhfuil fhios agamsa air, ar an mbuailteachas, ar an bhfocal san buailteachas nó transhumance. Agus sa phointe so is féidir a rá go bhfuil clann iomlán tar éis teacht go dtí na sléibhte so tá Tá saghas aoire nó tréadaí ann leis agus tá a chlann go léir ann. So saghas, you know, saghas nós tábhachtach a bhí i gceist. Bhí an-chuid daoine tar éis bogadh. Bogaimid ar aghaidh beagáinín go dtí an naoú haois déag agus tá saghas tagairt suimiúil eile againn ó William Wilde, athair Oscar Wilde mar a tharlaíonn sé, agus nuair a thug sé cuairt ar Acaill in 1836, dúirt sé, During the spring the entire population of several of the villages closed their winter dwellings, drive the cattle before them, and migrate into the hills. So tá an rud céanna á rá aige siúd anso go bhfuil nach éinne ag dul suas go dtí na cnoc leis na beithígh agus leis na caoirigh. Ach nuair a fhéachaimid ar an tseandálaíocht, sé sin na hiarsmaí san atá le fáil tré obair pháirce, anso ar an léarscáil so. Seo obair a dhein Teresa McDonald ar Oileán Acla. Agus is féidir a fheiscint go cruinn anso nárbh fhéidir le gach duine bogadh suas sa naoú haois déag, mar fén am so bhí an-chuid daoine ins na bailte, mar shampla Caol agus bailte eile a bhí cois cladaigh in Acaill. Bhí na céadta daoine ag maireachtaint ins na bailte seo agus níl go leor botháin nó tithe buaile thuas ins na cnuic chun lóistín a chur ar fáil dóibh so ní féidir ach, abraimíst, you know, mionlach a bhogadh. Chífimid é sin arís anseo in Iorras Aithneach, seo áit a dheineas féin staidéar nó taighde i rith mo thráchtas dochtúireachta. Seo chífimid dhá bhailte ag an gcósta, cois cladaigh, an Más agus an Aird Thiar. Tá siad anseo.

comparáid idir is dócha, na tithe a bhí acu ins na bailte agus na botháin, uimhreacha na mbotháin a bhí acu ins na cnoic. Tá sé soiléir nach féidir gach éinne a bhogadh, you know, abraimis, you know, 20 nó 30% mar uasmhéid a bhí ag bogadh nó ag aistriú dos na féaraigh samhraidh. Ach fós féin, ba thábhachtach an nós a bhí ann. Mar shampla, deirtear go raibh triúr nó ceathrar cailíní i ngach tigh buaile nó i ngach bráca nó bothóg, braitheann sé ar an áit. Agus uaireanta bhí seandaoine ann chomh maith. So bhí solúbthacht acu, bhí solúbthacht le fáil ann agus, you know, i ndeireadh an lae ní rabhadar ag aistriú ach, abraimís, trí nó ceithre chiliméadar nó mar uasmhéid deich nó trí déag ciliméadar mar uasmhéid san ochtú agus sa naoú haois déag. Pé scéal é, ardaíonn sé seo scéal nó ardaíonn sé ceist ana thábhachtach ó thaobh an saol de. Tá na pobail seo, agus fiú amháin tá na teaghlaigh seo, scartha ó chéile. So, cad tá i gceist mar sin? Cad a mhíníonn sé sin do na réimsí seo? An réimse eile iad na cnoic, réimse cultúrtha eile? Agus an raibh saoirse ag na haoirí nó na tréadaithe so a bhog suas, na cailíní óga? Bhuel, ar an gcéad dul síos, nuair a fhéachaimid ar an dtaifead seandálaíochta, d'fhéadfá a rá go bhfuil saghas, go bhfuil saghas limistéireachas ag baint, nó otherness saghas ag baint leis na tírdhreachanna so. Mar shampla, bhí daoine ana nuálach agus iad ag tógaint tithe agus botháin thuas ins na cnoic seo. Mar shampla, is féidir a fheiscint i mBun Abhna anso in Acaill gur saghas gur athraigh siad foirm an bhotháin agus iad ag iarraidh an rud a thógaint, just gur chruthaigh siad bothán a bhí níos ciorcalaí chun dul i ngleic leis an. dtír-raon agus arís i gCiarraí Theas nó Uíbh Ráthach. Tá an ceann seo an-deas. Tá siad tar éis an bothán a thógaint díreach thuas leis an gcloch mhór seo. So tá siad mar chuid den talamh i ndáiríre. So d'fhéadfá a rá gur gur ghéill siad don talamh, gur ghéill na daoine sin don tír-raon mar go raibh sé difriúil, mar go raibh sé éagsúil. Ach ag an am céanna, nuair a fhéachaimid timpeall ar na suíomhanna seo, timpeall ar na botháin, d'fhéadfá a rá go bhfuil lorg an bhaile le fáil chomh maith ag an mbuaile. So mar shampla anso i nGlonnán, seo i i gceartlár Iorras Aithneach a bhí in úsáid go séasúrtha ag daoine ó ón Ard Thiar. Is féidir iomairí a fheiscint. Agus chomh maith leis sin is féidir fallaí beaga a fheiscint timpeall ar na na suíomhanna féin. So tá saghas eagrú spáis i gceist fiú amháin thuas anseo agus is dócha go raibh daoine ag cuimhneamh ar na bailte nuair a bhí an spás á eagrú acu. Agus gan dabht bhí fir thuas ins na timpeallachta so chomh maith i rith an tsamhraidh. Mar shampla bhí fir agus fir óga ag baint móna ins na cnoic so bhíodar ann chomh maith sa tírdhreach, fad is a bhí nó nach mór fad is a bhí na cailíní agus na mná óga ann. An béaloideas arís. D'fhéadfá dhá thaobh a fheiscint anso chomh maith. Ar thaobh amháin D'fhéadfá a rá go bhfuil ana chuid dainséir ag baint ag baint leis an tsaoirse a bhí ag na cailíní mar aoirí. Mar shampla, an cineál scéal sin, Robbers and the Captive Girl atá le fáil go forleathan san Eoraip, baineann sé seo le fir a bhíonn ag iarraidh bean óg nó cailín a fhuadach ón mbuaile nó ó bhothán de shaghas éigin atá saghas iargúlta agus in Éirinn tá sé seo le fáil go háirithe ins na lámhscríbhínní ó Mhaigh Eo agus ó Ghaillimh, mar shampla ceann a taifeadadh ó Mhícheál Mac Dhonncha i Roisín na Mainíoch in Iorras Aithneach. Deireann sé go raibh bean ar bhuaile í féin agus buachaill beag Bhí bráca acu ar an sliabh agus bhí sí istigh sa mbráca an lá seo agus bhí an buachaill taobh amuigh. So bhí sí fhéin ann mar aoire agus bhí ehm, bhí an buachaill ehm, ann, buachaill óg ann chomh maith agus tháinig stróinséirí, fir a bhí saghas dainséarach agus an rud a dhein an cailín chun éalú uathu ná saghas distraction a chruthú. So thosnaigh sise ag ag ceol agus cé nár, cé ná dúirt sise na focail bhí 'fhios ag an buachaill óg go maith cad a bhí i gceist leis an gceol. Bhí na focail aici. Agus na focail a bhí ann ná, Ceathrar, cúigear, cúigear is buachaill atá ag tíocht do mhóidiú, téir abhaile agus fuagair é. So, saghas fógair go bhfuilim i ndainséar thuas anso agus. Téir síos chun cabhair a fháil ós na leaids ag an baile agus gan dabht is é sin a tharla agus bhí an cailín slán sa deireadh. So just ag teacht thar n-ais go tapaidh don siombal sin, don siombal an mac tíre. In an-chuid de na scéalta, faighimid amach nach mac tíre atá ann i ndáiríre, is actually is saghas buachaill óg nó buachaill atá i mbun scléipe agus atá you know tá féidearthacht ann go bhfuil siad dainséarach. Ach ag an am céanna, fiú amháin anseo, d'fhéadfá, d'fhéadfá a mhalairt a fháil sa traidisiún béil. Mar shampla, measaim féin go raibh beagáinín áibhéile i gceist leis na scéalta seo, mar i ndeireadh na dála, is iad fir aosta a bhí na hoibrithe ag. caint leo. So nuair a chuaigh na leaids timpeall ag bailiú béaloidis ní rabhadar caint le le mná chomh minic is a rabhadar caint le fir aosta. Agus ní raibh na fir aosta ann, ní hiad na daoine a bhí thuas ar na cnoic is dócha ag bleáin na mbó ag maistriú ime agus mar sin de. So N'fheadar an rabhadar i ndáiríre ins na scéalta seo ag cur rabhaidh ar dhaoine óga, mar shampla, cois tine i rith an gheimhridh ag rá scéalta mar seo chun, is dócha, rabhadh a chur orthu. agus b'fhéidir go rabhadar istigh ag impí orthu gan a bheith gan a bheith ag ag dul thar fóir agus iad ann i rith an tsamhraidh. I ndáiríre, nuair a fhéachaimid ar chúpla foinse eile ón mbéaloideas, ní scéalta iad seo ach is dócha cuimhneacháin atá i gceist anseo, ó mhná agus ó dhaoine eile. Is léir gur spásanna foghlamtha actually a bhí ins na féaraigh samhraidh. Bíonn siad ag trácht san oideachas i mBéarla ar na trí Rs ach d'fhéadfá a rá i nGaelainn go raibh na trí Cs i gceist i gceist san oideachas a bhí acu thuas ins na cnoic. Ar an gcéad dul síos, ceol. Beidh fhios agaibh go léir an an seanfhocal san, thug sí an damhsa ón mbuaile léi, sé sin gur fhoghlaim an cailín a ceird nó a scileanna rinceoireachta thuas ins na cnoic. Anuas air sin ag foghlaim ceirde, you know, ag foghlaim conas beithígh a stiúradh agus conas bó a bhleán agus conas.

So níl mo chuid foghraíochta go hiontach ansan ach just ag cur béim, béim ar an, ar an bhfocal san, nocht. Is dócha go bhfuil saghas double entendre i gceist anso go bhfuil, you know, beidh mé ann anocht ach beidh mé, beidh mé lomnocht chomh maith leis na maidneann. So sin atá á rá ag an bhfear san. Agus anseo chomh maith in Éirinn you know tá cúpla amhrán ag baint le saol thuas ins na cnoic. Bheirimse mo mhallacht do do sagart úd do phós mé agus don té d'ardaigh na bailte móra, níorbh iad siúd a chleacht mé i dtús m'óige ach ag rinc ar na tamhnachaibh leis na gamhna dá sheoladh. So tá bean, bean atá pósta anois, ag, saghas, ag cuimhneamh go brónach ar an laethanta, ar na laethanta a chaith sí leis na gamhna thuas ins na cnoic agus is dócha gur, n'fheadar, is dócha go dtéann gach rud saghas órga tar éis tamaill ach d'fhéadfá a rá go bhfuil sí ag tabhairt leid dúinn anseo go raibh níos mó saoirse aici roimh a pósadh. Ach cén fáth? Ní hamháin go raibh na nósanna seo suimiúil agus saghas curiosities ar an imeall is ea iad. Tá níos mó i gceist anseo. Measaim go raibh próiseas sóisialú ar siúl ins na pobail seo agus go háirithe nuair a bhíodar ag aistriú go séasúrtha go dtí na féaraigh. agus bhí sé seo i bhfad níos tábhachtaí ansan roimh aimsir an Ghorta abraimist ná mar atá sé inniu, mar is dócha, you know, tá an saol tar éis athrú anois, ach roimh aimsir an Ghorta, ní hamháin in Éirinn ach trasna na hEorpa, fén dtuath, bhí sóisialú tábhachtach agus riachtanach d'aon sochaí tuaithe mar bhí daoine ag brath ar a chéile so mar shampla ar shléibhte na nGailte in iardheisceart Chontae Luimní bhí an focal san comhaontas le fáil, comhaontas so you know, daoine ag brath ar a chéile de bharr go rabhadar go léir ag baint úsáide as an bhféarach samhraidh, acmhainn an-tábhachtach dos na beithígh. Agus gan dabht bhí saghas eagraíocht i gceist chomh maith, mar shampla bhí measadóir, tá 'fhios againn go raibh measadóir in áit amháin i dTír Eoghain go dtí an naoú haois déag, agus Brehon i nGleann Choilm Cille, agus chomh maith i gConamara Thuaidh, Breitheamh nó Brehon eile. Mar shampla, deireann siad, Bhíodh dlíthí dá gcuid féin acu. Ba é Réamonn Seoige an breitheamh a bhíodh acu. So, an ról a bhí ag an mbreitheamh nó ag an measadóir seo ná, is dócha, na cearta a bhí ag tionóintí a rialú. agus ní hé go raibh gach rud cothrom anois, bhí tionóintí áirithe saibhir agus tionóintí áirithe nach raibh saibhir, ach so ní cothromaíocht a bhí ann ach just ag faire amach go raibh gach duine ag cloí lena gceart féin, beag nó mór. So táim chun críochnú ar seo. So bhíos ag caint ansan ar ochtú haois déag agus an naoú haois déag, ach cé chomh fada siar is a théann an nós so, tábhacht na mban i mbuailteachas agus, is dócha, i dtalmhaíocht go ginearálta? Bhuel, chímid, gan dabht, sa seachtú haois déag go bhfuil tagairtí ann dos na mná agus iad ag bleán na mbó, mar shampla an phictiúr seo ó Thomas Dinley, bean atá ag bleán bó anseo go soiléir. Téimid beagáinín faide siar go Tadhg Dall Ó hUiginn agus ní minic a bhíodar ag trácht ar an ngnáthshaol, is trua, ach uaireanta faighimid you know beagáinín eolais agus mar shampla sa dán grinn a scríobh sé anseo tá sé saghas, you know, tá an dán seo saghas you know, craiceáilte ar shlí ach ar aon nós cuireann sé síos ar im agus deireann sé go dtabharfadh go bhfuair sé an t-im ó mhná nó ó bhean agus you know tá sé sin soiléir go bhfuil go raibh an bhean tar éis an t-im a mhaistreadh. Agus níos faide siar arís go Cogitosus agus an beatha a scríobh sé mar gheall ar Naomh Bríd, deireann sé

gur tháinig sé níos mó chun tosaigh i ndeireadh na Meánaoiseanna agus ón gcúigiú haois déag ar aghaidh, de bharr cúrsaí eacnamaíochta níos leithne sa domhan, agus gan dabht go raibh ról acu féin, go raibh ról ag na himill i bhfás an chaipitleachais. Mar shampla, seo léarscáil, seo píosa ó léarscáil ón Ísiltír ó dheireadh an tseachtú haois déag agus léiríonn siad anseo Contae Chiarraí agus Contae Chorcaí agus saghas trádálaithe ag teacht go dtí an cósta agus ag ceannach im agus b'fhéidir Cáisc, ó fheirmeoirí agus is féidir a fheiscint sa chúlra go raibh na mná mar is gnách ag déanamh an déiríochta. So beidh sé sin mar chuid de thionscadal nua atá á. stiúradh agam fé láthair agus atá á thosnú agam fé láthair sa tSualainn, a dhéanann comparáid idir Éire agus agus na Sualainne sa tréimhse seo ó dheireadh na meánaoiseanna ar aghaidh agus cén ról i ndáiríre a bhí ag na himill i bhfás an chaipitleachais agus is dócha cén saghas cén tionchar chomh maith ag an am céanna a bhí ag ag margaí ar dhaoine agus ar an dtimpeallacht san imeall thar am, the consequences mar a déarfá i mBéarla. So, sin deireadh leis is dócha agus brón orm fé seo ach tá, má tá aon suim ag éinne

Go raibh maith agat as sin Eugene, an-shuimiúil. Agus do rith rud éigin eile liom go tapaidh i dtaobh b'fhéidir an nath cainte, tá sé an-choitianta i nGaoth Dobhair, ní raibh an dara suí sa bhuaile agam, a deir siad de shíor in an-chuid comhthéacsanna éagsúla. Sea, sea. N'fheadar an bhfuil aon, bhfuil aon cheist ag aon duine ar Eugene ansin?

Ritheann cúpla ceann liom as mo sheasamh anois, but tá, bíonn tagairtí anois is arís, nach mbíonn, den chineál sin? Yeah, bíonn, bhuel, bíonn tagairtí dos na beithígh gan dabht agus don déiríocht agus, you know, don mhaistriú, you know, bíonn na tagairtí sin go forleathan ach tá sé i bhfad níos deacra tagairtí speisialta a fháil um, ar an mbuailteachas. Mar is dócha, in an-chuid áiteanna fuair an buailteachas bás roimh, is dócha, roimh dheireadh an naoú haois déag agus fiú roimh an Ghorta Mhór. So níl ach dhá amhráin, anois níl siad agamsa, like ní féidir liom iad a chanadh ach measaim go bhfuil ceann amháin ag Lillis Ó Laoire, Bíonn sé á chasadh anois is arís. Tá, tá, actually tá siad cosúil lena chéile. Tá ceann amháin um, tá sí baineann siad, an bheirt an, an, an dá cheann acu le bean atá ag cuimhneamh ar laethanta a hóige agus atá saghas brónach. Um, níl an ceann uh, thaispeánas daoibhse ansan, tá sé sin saghas aisteach ar shlí mar ar shlí tá an bhean ag cur masla ar an sagart agus ar a fear céile. Tá an ceann eile beagáinín níos rómánsúla. Ach tá na tagairtí, tá na hamhráin i bhfad níos

leis an gceann sin, an ceann a bhí ag an ag an Bothy Band, but sin ceann Albanach is dóigh liom. Ó, oke, caithfidh mé sin a... Déanfaidh mé, déanfaidh mé ransú intinne mar a deir siad, ceapaim gur gur féidir liom cuimhneamh ar rud nó dhó, b'fhéidir, má má má chaithim dua leis, ach glacaim leis go bhfuil an ceart ar fad agat nach bhfuil an oiread sin ann, pé scéal é, ach. Cuimhneoidh mé air sin agus tiocfaidh mé ar ais chugat. Ach bhfuil aon cheist ag éinne eile seachas mise ag crá le ceisteanna? Ar mhaith le haon duine eile ceist a chur? Níl mé chun aon bhrú a chur ar éinne ach an oiread. Ach so tá, tá, Tá ceart go leor a Bháitear, go raibh maith agat. Scoláire Meán-Ghaeilge is ea Bháitear, so go raibh maith agat Bháitear. Agus so tá an chomparáid sin ann a bhfuil, tá difríochtaí áirithe ann leis an tSualainn agus leis an Iorua ach Cad as a d'fhás an spéis sin? Just thuig tú an rud sin fé imeall na hEorpa ab ea nó iarthar na hEorpa ab ea nó nó díreach nó tuaisceart na hEorpa pé scéal é ach ehm. Is is dócha go go bhfuil sé go deas comparáid a dhéanamh mar ehm ar shlí tugann sé léargas dúinn ón dtaobh amuigh ar you know arís ar cad atá you know athbhreithniú a dhéanamh ar ar Éire ach ehm Ar shlí amháin, tá an stair shóisialta beagáinín difriúil sa tSualainn mar thuas ins na cnoic sa tSualainn, is dócha go raibh níos mó saoirse acu. Nílim ag caint anois ar na mná ach ar an gcosmhuintir go ginearálta mar saghas freeholders a b'ea iad seachas tionóintí, dtuigeann tú. So,

is dócha gur le mairteoil seachas déiríocht so you know tá saghas you know éagsúlacht eile le fáil ann ach just bhíos ag obair le taighdeoirí ó you know ó na Sualannaigh so Is dócha gur mheall siad mé ar shlí chun comparáid a dhéanamh. Tuigim. Á, tá sé sin an-shuimiúil. Go raibh maith agat, a Eugene. B'fhéidir go bhfágfaidh mé mar sin é mar sin ach amháin má tá ceist eile ag duine ach b'fhéidir go stopfaidh mé an